n'isi anyị ncha ụnụ nwa na-ege m ụnụ nwa na-enene my videos ka anyị gbali ife afa kwuru mm mana m ada like ịgba afa hmm? so mana before i want to explain common afa language ee ka m gụgodu afa ka m ma na ndụ anyị adụkwụ ụnụ nwa na-enene m na ndụ ụnụ adụkwụ mụnwa na-emekwa ife a ka m ma na ndụ m adụkwụ ụmụ igbo ndị ebe ụnụ nọ wee na-ege anyị ka anyị makwụ na ndụ anyị adụkwụ ọkwa ekwekwu ọma gbaa hmm? n'ọkala otule ka a na-ekwu maka ya na ọ bụrụ ọkala agali na o kwuru ka m ma na ndụ ndị na-ege m ntị ndị chọrọ ịghọta igbo ka m ma na ndụ fa adụkwuo mụnwa na-ekwukwu ekwu na-akụzi akụzi ka m ma na ndụ adụkwuo n'ọ ndụ ka anyị na-ekwu na ndụ wụ isi na ndụ ka akụ ee na taa na mụ chọrọ ịkọwalụ fa maka afa ife afa kwuru ife ọnụ afa ka ha wee ghọta mana before e bido m wee na-asị ka m ma na ndụ adụkwuo hmm? Hmm.

sị ogheli na ọ bụkwa ịkụ ọta na ịkụ ọta adịrọ mma na o nwe ndị na-ebe akwa ọ gụnụ na-ebutezi akwa ha na-ebe o wee baa na agali ogheli ee ọ sị m maka agali ofu bụ ego na ọ maka ego ka ha ji ebela akwa okay maka agali ofu bụ ego ka ha ji akụ ọta wee na-ebe akwa wee na-agagharị ee nsogbu adịghị anụ m ife unu kwuru e wee kwuo na ndị na-ege m na ndị na-ege m na ha na-ebe akwa na ụfọdụ ndị na-ege m na ha na-ebe akwa na maka ego ka ha ji ebe akwa wee na-akụ ọta wee na-agagharị ee maka agali ofu bụ ego ee n'ọ ya me ha ji wee na-ebe akwa ee mana njụ ọnụ ọ ya-adịkwuru fa mma ee akwa ọ ya-ebikwa ebi akwa a na-ebe ọ ya-ebikwo Mm, ofu ot- o- o, ofu otule o kwu sị kpewe ekpele ee anyị enwe ofu atụlụkpa ee emenu dị ya okay ee ọ sị m ọbala atụlụkpa atụlụkpa ọbala o kwu maka ya Yeah. Okay. ee eh, na onye luo jee na aja anị be nna ya fa wee kpee ekpele ee eh, ka aja anị be nna ya fa wee gwa ya okwu ka ụzọ wee ghele oghe ee eh, na ọ nya ka a na-ekwu maka ya ee na aṅụrị ya-abịa mana a ya-ekpe ekpele ee e jiri ofu otule wee kpee na ekpele ka e wee nwee otule ofu ka aṅụrị wee bata mana ọ na aja anị be nna ka a ya-eje ee na atụlụkpa ọbara na ọbara atụlụkpa ebe ụdala na-adasịsị n'ebe ahụ ka a ya-eje wee je kpee ekpele ọ na-anụgoro ndị onye ọna na-ege m ntị ndị na-ebe akwa ego na afa sị gụ jee narụ ije na aja anị be nna gụ fa ị mara ebe aja anị be nna gụ fa ị chọwa ụdala dị na public square i jee ebe afụ i kpee ekpele ka ụzọ wee wee wee ghere oghe ee na-ekpe ile ọma ee na ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu i jee ebe afụ i kpee ekpele ee i kpee ekpere ka ị wee nwee agụrụ ka ị wee nwee aṅụrị ka ị wee kwụsị ibe akwa ego daalụnụ ka wụ afa ka m gbaara ụnụ now ife m chọrọ ikwu maka basic afa ọnụ afa basic ọnụ afa ee eh, maka onye ọna na-awụ onye Igbo kwesịrị ịma o nwere some common ọnụ afa ị kwesịrị ịma amaghị nọ m kpọ basic or the common the most common ọnụ afa the first one i will try to be as quick as possible the first one is ose naabọ ose naabọ wụgonụ ife a fụrụ n'anya what is in the public ose naabọ is ife a fụrụ n'anya is in the open ife ezorọ ezo onye onye igbo na-ekwu okwu sị ya pụta na ose naabọ ya gbaa na ose naabọ he's saying it should be in the open. It should come out in the open. It should be made public. You are seeing it. There is no doubt about it. now the second one bụ agali ofu agali ofu means money ụfọdụ na-akpọ ya ego oyiwo ụfọdụ na-akpọ ya ego igbo whatever but agali ofu basically means money ee mhm. otule ose otule ose means bad talk onye igbo sị na ị na-ekwu otule ose ọ sị na ị na-ekwu ajọ okwu ị na-ekwu ajọ okwu you're saying bad talk it is called otule ose n'ọnụ afa otule odii otule odii wụ ife buru ibu hmm, a sị wụ egbe na egbe wụ ife na-ada nnukwu egbe daa onye ọna ya-anụ otule odii ofu onye ada anụ ụda egbe that is otule odii ife dị nnukwu ọ dara ụda ọ dara ụda ọ dị loud bang gbim otule odii ee eh, aka ofu aka ofu aka ofu bụ chi gị aka ofu bụ chi gị ekwugo m maka chi have done video about chi aka ofu bụ chi gị n'ọnụ afa ee ọra akwụ debt corruption if onye igbo ọ sị gị na ọ chọrọ ọra akwụ na ị na-ebuteli ya ọra akwụ ee ọra akwụ nwete na ọ na-ezele ọra akwụ ọ na-ezelu corruption ọ na-eze sin ee n'ọnụ afa it is known as ọra akwụ ọra akwụ ee the other one bụgono aka otule aka otule bụ ọfọ asị na i ji aka otule na i jidego aka otule nekwe na i jidegokwa aka otule that means na i jidegokwa ọfọ you are holding a symbol of authority ikwu okwu ọ dịka isi wee kwu ete ose ete ose ete ose bụ ekwu ekwucha wee ṅụọ iyi ete ose nkala ị da na-egosi onye otu o si ada n'afa ị da na-akụziri onye mana ife a wụ for initiate ka a ghara

Aka ululu Aka ululu means elders ndị ichie ndị nwe ngwulu ndị aka ululu ee eh, ndị ote aka ọbala ọra ọbala ọra means ọgwụ ọgwụ agwọla agwọ ọbala ọra means ọgwụ ọgwụ agwọla agwọ ekwu ọbala ose ọbala ose means nke a na-aṅụ aṅụ nke eji agwọ ọya ọbala ọra wụ nke afịkọla afịkọ ọgwụ agwọla agwọ ọbala ofu bụ mmanya ee asị gị sị jụọ ọbala ofu na a ya-eji ọbala ofu wee kpe ikpe a na a ya-eji ọbala ofu wee mee ife a na-achọ ime that means na a ya-eji mmanya wee mee ife a na-achọ ime ee ofu oyili ofu oyili wụ free minded person Ofu oyili, a free-minded person. Even this one, dị so common in Igbo language, asị na-emeli ofu oyili dịka, a free-minded person, a happy person, onye ada anọ n'ụlọ. osile ojele ebe a jee bụ si ebe a jele nke a si ebe a jee nke a ee eh, the last one agwa m unu 14 ka m na-emele unu m na-enye unu ka unu wee mara ya ị wụrụ ezigbo onye igbo i kwesịrị ịma this 14 common afa language the last one wụgonu ọbala otule ọbala otule ọbala otule bụ dibịa ee ọkala mmadụ ọkala mmụọ ọbala otule dibịa i nwee ajụjụ ị jụọ m na my na comment section thank you i hope you will keep enjoying stay tuned to this channel and enjoy the beauty of igbo culture thank you if you love the video you've just watched please like and subscribe and also share the video please like subscribe and share this video if you love it thank you anyị nọkwa n'obi ikoro ikoro mmụọ